igbo bụ igbo ekene m unu onye unu na-anụ onu ya bụ maazị tochukwu chinwuko aka ji ọfọ ndị igbo na uae ọzọ dị ibe mma nke nawfia na ụmụnri ee o nwe obere ihe m ji bịa taa maka a sị na okenye anara anọ n'ụlọ ka ewu mụọ n'ọgbụlị ihe anyị ji bịa taa bụ ịkwa- eh, ịkwado ụmụ nwanyị ka ha mee ihe kwesịrị na ha ya eme ọtụtụ mgbe ndị mmadụ na-asị na ha na-akwado ụmụ nwanyị mana nke bụ eziokwu na ndị ahụ niile na-asị na ha na-akwado ụmụ nwanyị anaghị akwado ha etu kwesịrị mmadụ ịkwado nwaanyị bụ ịkwado nwaanyị ka ọ bụrụ nwaanyị ị yara akwado nwaanyị ka ọ bụzịalụ nwoke nwaanyị bụ nwaanyị nwoke bụrụ nwoke ọrụ ha na-alụ dị iche iche mgbe nwoke nechara onwe ya anya sị na ya abụrụ nwaanyị ma nwaanyị nesịrị onwe ya anya sị na ya abụrụ nwoke na omenala Igbo a na-akpọ ya alụ alụ ọ dị nke ya wụ alụ kwọ nwa ime nwaanyị ka ọ bụrụ nwaanyị bụ ime ka nwaanyị amata uru ọ balụ na obodo na ezinụlọ na ụwa niile maka na nwaanyị bụ ife nwaanyị bụ ihe onye ọbụla chọrọ ka o nwee onye enwerọ nwaanyị anara enwe nwadiala onye na-amụtarọ nwa nwaanyị ama nwe nwadiala be ya ọ ka o si dị anyị akwado ụmụ nwaanyị ime ka ụmụ nwaanyị mee ihe kwesịrị na ha ya eme kedu ihe kwesịrị ka ụmụ nwaanyị na-eme anyị na-ekwu ya ma mgbe oge nwaanyị bụ nwaanyị a na-ekwu ma ọ bụrụ ndị na-asụ oyibo asị na ọ women empowerment mana ọ bụrụ na anyị chọrọ ime ụmụ nwaanyị inye ha ime ha empower anyị ga-eme ha engage in a way ha ga-eji baa uru to the society ọ bụrọ sọsọ ịdị na-agwa ha na ihe nwoke ya emenwu nwaanyị ya eme ya o nwere ihe nwoke ya eme nwaanyị ya eme o nwere ihe ụmụ nwoke na-eme o nwere ihe ụmụ nwaanyị na-eme anyị na na-agba bọọlụ ụmụ nwoke a tụgwa ya nwoke na nwaanyị ma ọ bụ ụmụ nwaanyị ụmụ nwoke abịa banye na ya ma ọ bụ egwuregwu ọbụla a na-egwu ụmụ nwoke na-egwu iche ụmụ nwaanyị na-egwu iche a bịa tụgwaa ya ị ya afụ na a na-enwe ihe mmerụ arụ ma ọ bụ ihe ọghọm dị iche iche ịkwado ụmụ nwaanyị bụ ime ka nwaanyị mara uru ọ bara n'obodo ọ bụrụ na ụmụ nwaanyị mee ihe a na-ekwu ọ ya eme ka alụ dị na be anyị kwụsị ọ ya eme ka arụ dị na be anyị benata ọfụma ọfụma kedu ihe m na-ekwu ime ụmụ nwaanyị ka ha bụrụ nwaanyị ha bụ dịka ụmụ nwaanyị a na-ekwu eh, women empowerment ọ ah, n'aka anyị anyị nwa ya eme ya etu a mba na ọ bụrọ etu a na etu nke ọzọ ka ego na amanti wee fụ mkpa ọ dị na unu gwaziri ụmụ nwaanyị ibe unu ngwa na etu anyị nwa anyị bụ ụmụ nwaanyị ka anyị bidozie taa gabazie na nwaanyị ọbụla nwoke ya asị ya bịa ka anyị na ya naba dina ya sị ya jee mee ego ka anyị bido etu ahụ to- ka anyị nwee ike tinye ugwu n'ebe nwaanyị dị ọtụtụ ụmụ nwaanyị elego ugwu ha lesi ụmụ nwoke a bịazịa a na-amụkacha ụmụaka na-enwerọ nna eju ebe niile a na-amụtazi ụmụazị a narọ azụ ọtụtụ n'ime ha na-emechazi bụrụ ndị ori ụmụ nwaanyị chekenenụ ihe a m kwu ọ bụ na ihe dị mma tinyenụ aka kwuonụ na ọ dị mma ọ bụrụ na ọ bụrọ ihe dị mma kwuonụ ihe kwesịrị ime ana m eche na ọ ka mma na ụmụ nwaanyị jikọrọ onwe ha ọnụ dịka ụmụ nwaanyị sị na ọ bụrụ na anyị ya anọ na be nwoke ọ bụrụ na nwoke ya achọ ka anyị na ya naba dina ya bịa mee ego anyị ọ dịgbudo mfe na ọ bụ na ọ ya ekwe omume o nwee nwoke chọrọ ịnụ nwaanyị ọ bụrụ na ị nụgo nwaanyị mana ọ ka na-agụ gị ịgba n'ilo i jee nụta nwaanyị nke ịbụọ ọ ka mma na nwoke nwere nwaanyị naabọ n'ụnọ a ma na ọ sọ ụmụ nwaanyị naabọ a ka ọ na-edina karịa na ọ ya sị na o nwere ofu na-aghọ onwe ya aghọ na-eje n'ezi na-eje edude- na- na-edina ụmụ nwaanyị dị iche iche na-eburu ọya na-ebubata na be ya na-eburu ọghọm na-ebubata na be ya na ọtụtụ ihe ndị ọzọ nenenụ anya n'ihe a m kwu ọ bụ na nke a m kwu dị mma kwadonụ m ka m kwuo ọzọ maka a sị na e too dike na nke o mere o mee ọzọ ya maala anyị niile na mma aka m bụkwa nwanne unu nwoke maazị Tochukwu Chunko ka ọ ka dị daalụnụ